Цӏыхур насыпыфӏэу псэун папщӏэ сыт япэ дыдэу зыхуейр? Дауикӏ узыншагъэщ. Хэт-тӏэ а узыншагъэр тхуэзыхъумэр? Шэч хэмылъу ди дохутырхэрщ. Нобэ къытхуеблэгъа ди хьэщӏэр ящыщщ а ӏэщӏагъэ мытыншым ирилажьэхэм. Зи гугъу сщӏыр Хъустхэ Мухьэмэдщ, ар терапевтщ икӏи проктологщ, къуажэкӏэ Джылахъстэнейм хыхьэ Урожайнэм щыщщ, ӏэщӏагъэ щызригъэгъуэтахэм я гугъу тщӏымэ, япэщӏыкӏэ Ставрополь дэт медицинэ университетым щеджащ, иужькӏэ ординатурэм Мэзкуу щыпищащ, иджыпсту абы къыщынэжауэ щытхъу зиӏэ дохутыру щолажьэр. Уи ӏэщӏагъэр цӏыхур нэхъ зыхуэныкъуэ дыдэхэм, уеблэмэ нэхъ жэуапышхуэ щыпхь лэжьыгъэхэм ящыщщ. Апхуэдэ ӏэщӏагъэм ухуэкӏуэныр сытым къыхэкӏат? Къапщтэмэ, Инэс, сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ школым щагъаджэ тхылъхьэм биологиер, химиер нэхъ сигу ирихьу щыта. Абы нэмыщӏкӏэ сигукӏэ сегупсыст Цӏыхур зэрызэхэлъыр, и ӏэпкълъэпкъыр зэрылажьэр, тщӏэри зэрыбауэри, ди гур къызэреуэри дапхуэдэжу ар къэсщӏэну сыхуейти, медицинэм сыкӏуэн жысӏэри сигу ислъхьа. Си адэ сощӏэж пщыкӏутӏ фӏэкӏа сымыхъуу къызэупщӏауэ щыта, хэт узэрыхъуну зэрыхуейр. Дохутыр жысӏати, гъуэгум стету сокӏуэ, иджыри къэс къыздэсми сыхуэхуэсащ, дохутыру солажьэ, ӏэщӏагъэр къыщыхэпхым щыгъуэ зыгуэрым удеплъеяуэ уи унагъуэм апхуэдэ ису щыт? Си унагъуэм дохутыр зыри исаӏым, ауэ сэ си ужь къакӏуэу си шыпхъури дохутыру кӏуащ, иджысту етуанэ курсым щӏэсщ, Мэзкуу Сеченовскэм университетым щоджэ. Уэ уи унагъуэр къатщтэмэ, дохутыритӏ фисщэрэ хьэмэрэ? Зы дохутыррэ ныкъуэрэ? Джыри къиухауэ, къиухыу щытмэ, дохутыритӏ дыхъуну. Аха. Зэрыбын дапщэ фыхъурэ-тӏэ? Бынищ дохъу. Япэу сэ ситщ, си яужь курытыр си къуэшыращ. Нэхъыщӏэ дыдэр? Нэхъыщӏэ дыдэр хъыджэбз цӏыкӏура. Ди республикэм уеплъу щытмэ, еджэпӏэфӏ дыдэхэр итщ. Ауэ щыхъукӏи, уэ абы ублэплъыкӏри, уи ӏэщӏагъэр, уи щӏэныгъэр Ставрополь, Мэзкуу хуэдэ Къалэшхуэхэм щызэбгъэпэщащ нэгъуэщӏыпӏэ укӏуэныр сытым къыхэкӏа. Ар и нэхъ зыхэкӏар сэ си щӏыпӏэ сыщеджар къуажэ цӏыкӏут. Абей къуажэм сыдэкӏыу цӏыхухэр нэгъуэщӏу дэуду псэурэ жысӏэу. Сфӏэгъэщӏэгъуэнт нэгъуэщӏ цӏыхухэм я псэукӏэр, я зэхэтыкӏэр, сыт хуэдэ хабзэ зэрахьэр. Ягу илъхэр сыт? А псор къэсщӏыну сыхуейти, Налшыч къалэм нэмыщӏ КБГУ-м фӏы дыдэ ӏейуэ ирагъаджэ. Зрилажьи, къыздэлажьэ куэдым къаухащ, акъылышхуэ зэрахьэ. Ауэ сигукӏэ нэгъуэщӏ щӏыпӏэхэм сыкӏуу, зэрызэхэтыр къэсщӏыну сыхуейт. И дуней тетыкӏэкӏэ, и псэукӏэкӏэ дохутырыр адрей цӏыхухэм зыгуэркӏэ къыщхьэщыкӏыу пхужыӏэну? Кабинет сызыщӏэсым, адэкӏэ ущӏэбэкъукӏыу щытым. Цӏыху адрейхэр зэрыпсэум хуэдэу дэри допсо. Апхуэдэуи догуфӏэ, ауэ ди гузэвэгъуэми дыхэтщ, икӏи дыкъэфэнущ, икӏи уэрэди жытӏынущ, хабзэри зетхьэнущ. Ауэ дохутырыр и кабинетым щӏэсу, ар уже нэгъуэщӏ цӏыху мэхъу. Сэ си ныбжьэгъухэр къысщӏоупщӏэ. Мухьэмэд, уэ халат хужьыр щыптӏагъэу щытым, нэгъуэщӏ зыгуэр уэхъу, жаӏэ. Нэхъ зэпэзэрыту ущытщ, нэхъ мащӏэу уэгуфӏэ, жаӏэ. Уи акъылыр цӏыху уз зыхэту къакӏуар зэрыбгъэхъужым уегупсысура? Апхуэдэм деж езы цӏыхури уи дей къакӏуа къыздэӏэпыкъу жызыӏэу къакӏуар Мыр къызоуз жызыӏэм, езыри къыпкӏэлъоплъ. Къапщтэу щытым, дэ ди ӏэбжьанэ фӏейуэ къэбгъанэ хъунукъым, кӏыхьу пыту хъунукъым. Ну, лэжьакӏуэ куэд щыӏэщ апхуэдэхэм зыкӏэлъымыплъ, ауэ дэ дыкӏэлъыплъын хуей. Ар цӏыхубз ӏуэхуу жыпӏэ хъунукъым, ауэ куэдым маникюр цӏыхубзхэр макӏуэ. Абы хуэдэ дыдэуи дохутыр куэд ӏей дэри докӏуэ. Ди ӏэхъуамбэра япэу зэплъыр. Дэ кабинетым дызыщӏэсым ди ӏитӏыр ди стӏолым телъщ, жаӏэр е дотх, е компьютерымкӏэ идотхэ, аращи, япэ дыдэу уи ӏэхъуамбэм еплъыну, абы нэмыщӏкӏэ узэрыхуапам еплъыну, уи щхьэцыр тэмэму щыт, уи жьакӏэр щӏэпщауэ щыт, куэд ӏейм кӏэлъоплъ. Цӏыхум уи акъылыр къыщихутэ и кӏэ дыдэм деж сыхъужащ щыжиӏэра, ауэ ущӏыхьауэ щытым, уи псэлъэкӏэр, уи хуэпэкӏэр, уи къабзэ-лъабзагъэм абы япэу йоплъ. Итӏанэ уэ удохутыру улажьэу щытмэ, Мухьэмэд, ауэ уи деж къэкӏуа сымаджэм гуныкъуэгъуэ иӏэу, И узыр и щхьэм илъу къокӏуэ. Абы псэлъэкӏэ дахэ ухуиӏэн хуейӏэ? Псэлъэкӏэ дахэри аращ, дэ университетыр къыщыдухым дей дохутыр жыӏэу и закъуэ дыкъыщӏагъэкӏым. Дэ куэд ӏейм дыхурагъаджэ илъэс къэс. Илъэсихкӏэ дыщӏеджэр цӏыху ди дей къыщӏыхьэм псалъэкӏэ и жагъуэ дымыщӏу, дохутырым нэмыщӏ иджыри психологыу къыщӏокӏ. Цӏыхур Псалъэкӏи пхуэукӏынущ, псалъэкӏи пхуэгъэхъужынущ. Ар дигу илъу дыкъыщӏагъэкӏ университетым. Аращи. Цӏыхур фӏыуэ плъагъуу ауэдэу щытын хуей. Ар пхэмылъу щытым. Дохутыр улэжьэну гугъуи. Уи гум ӏэфӏ щӏэмылъу улэжьэнущ. Ауэ уи гум ӏэфӏ щӏэмылъу сыт хуэдэ лэжьыгъэри хэту щытым, абы куэдрэ ущылэжьэфынукъым. Къохъулӏэнукъым. Къохъулӏэнукъым. Аращи, дэтхэнэ уз зиӏэу дохутыр пэшым къыщӏыхьэр, дэ япэщӏыкӏэ псалъэкӏэ нэхъ ӏей зэрыдмыщӏын дхэтуращ. Фоӏэзэ псалъэкӏэ. Атӏэ псалъэкӏэ дыхуэӏэзэ, ар пщӏэу къыщӏэкӏын хуейщ университетым. Абыи зыхуебгъэсэн хуейщ, вообще уи гъащӏэми, уи псалъэкӏэми. Дэ ди адыгэ хабзэм ар зэбгъапщэу щытмэ, адыгэ хабзэкӏэ дахэу узэрыпсэлъэным ари уегъащӏэ, дохутыр ӏэщӏагъэм хуэбгъадэу щытмэ, ар зэщхьщ абыкӏэ. ди адыгэ хабзэмрэ дохутыр ӏэщӏагъэмрэ. Сымаджэр псалъэм папщӏэ уз хьэлъэ иӏэмэ, сэ сщӏэрэ, гукъыдэжыншэ ӏейуэ и щхьэр къуихьэлӏауэ щытмэ, узыхуей хуэпщӏэщ, зыхуей хуэбгъазэри и унэ бгъэкӏуэжащ. Ауэ удохутыру щытмэ, а цӏыхум и ӏуэхур дауэ хъурэ, сыт хуэсщӏэн жыпӏэу, уи унэ уекӏуэлӏэжа иужькӏэ, нэгъуэщӏ ӏуэху упэрыхьэжа иужькӏи, уи щхьэм къинэу уегупсысыу щыттӏэ. Псори уигу гъунэгъу зыхуэпщӏ хъунукъымэ. Дохутырым моу щхьэ щӏыӏэ уиӏэу щытын хуей. Куэдыр уигу зепхьэлӏу щытмэ, ауэди куэдрэ улэжьэфынукъымэ, уигу къеуэнущ. Дохутыр пэшым сыщӏэсым деж халат хужь сщыгъыу цӏыху къыщӏыхьэхэм я узым теухуауэ я щытыкӏэм я гугъуехьыр болъагъу. Си гур яхущӏогъу а сыщӏэсым дей, ауэ Цӏыхур щӏэкӏыжа иужькӏэ, а къомым уегупсысыну ауэдэ зэмани уиӏэкъым. Абы уегупсысу щытми, куэдри улэжьэфынукъым. Ар уигу къеуэу щытыну. Унэм сыкӏуэжа иужь сэ си щхьэм изгъэлъыр, Супщэфӏынур сыт? Нобэ сшхынур сыт? Пщэдей сыт хуэдэ ӏуэху сщӏэнуи? Ахьэра изгъэлъыр. Ауэ сэ си ӏэщӏагъэм операцэ ари сощӏ. Аращи, операцэ сщӏа иужь, а цӏыхум иджысту и ӏуэхур дауэ хъурэ жысӏэу, Абыхэм согупсыс. Ну, сымыгузэвэн щхьа си телефоным и номери естурэ, ну, къысхуащӏми, нэхъыфӏ хъуащ, нэхъ ӏей хъуащ, ахэр къызжаӏэ. Ауэдэм дей си гур нэхъ упсэхуауэ щытщ. Сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэ хэплъхьэнт? Фи ӏуэхур къызэрызыхъэ зыгуэр хэт дохутыр ӏэщӏагъэм? Ди республикэм къапщтэу щытым нэхъ зыхэсхыра? Я псэлъэкӏэ дигу ирихьым жаӏэ. Ну, дохутыр псэлъэкӏэ зыщӏэ куэди щыӏэ, зымыщӏэ куэди щыӏэщ. Мис иджы куэд мыщӏу си ныбжьэгъу хъыджэбз цӏыкӏум жиӏара, дохутырым дей сыкъыщӏыхьати, занщӏэу къыстелъа, къысщӏэкӏиен щӏидзаш, жери. Дэ Мэзкуу дыздэщыӏам ауэдэ зыми хуадэӏымэ дохутырхэм. Псоми япэщӏыкӏэ цӏыхум щабэу зэрыпсэлъэныр О, нэхъ дыхурагъэкъу, мыбыкӏэ укъэкӏуэжам дохутырыр къыстекӏиящ, мы хущхъуэр къащтэ, жери, сыт щхьэми ущӏефэнуми, даудизкӏэ уефэнуми тэмэму къыбжымыӏэу ущӏегъэкӏыж, жери къызжаӏэ. Аращи, сэ къызэрыслъытэмкӏэ, Къэбэрдей лъэныкъуэмкӏэ хуримыкъур тӏэкӏу нэхъ щабэу зэрыпсэлъэнуер, Ар сэ, сэ слъэгъуара жыхуэсӏэр, и си ныбжьэгъухэм жаӏара. Псомкӏи къыщекӏуэкӏыр сэ сщӏэфынукъым, ауэ сэ именно сызрихьэлӏа ӏуэхум щхьэ сыпсалъэу ара, ар япэ, псэлъэкӏэр. Ауэ ар хабзэм щыщщ, ауэ дохутыр ӏэщӏагъэ нэсам, абдеж мыбдей хабзэр щӏэкӏуэдыжыр къызгурыӏуэкъымэ. Дэ Мэзкуу дыздэщыӏэм ар дэ тхуадэӏымэ, ӏушу зыгуэр уепсалъэу ар ядэхэнукъым, ар занщӏэу штраф къуатыну, уагъэпшынэну, абы зыгуэр лейу жыпӏэу ядэхэнукъым. Сэ си ӏэщӏагъэ дыдэм къасщтэу щытмэ проктологием сызыхэтыр. Проктологие, абы нэмыщӏкӏэ, ну, лэжь, специальностищ къэщтэнщи, урологие, гинекологие, проктологие, ар цӏыхум Нэхъ зимыгугъэ цӏыхум и ӏэпкълъэпкъым зыхэлъ уз къызыхэкӏын гуэрщ. Сымаджэ а дэ ди специальностымкӏэ щыхъум дей цӏыхур мэукӏытэ, дохутырым дей кӏуэну хуейӏымэ. Аращи, и узыр нэхъ ӏий мэхъу. А жыхуэсӏа специальностищыр къапщтэу щытмэ, абы нэхъ пасэу щӏэбдзэу щытмэ бгъэхъужын. Нэхъ псынщӏи, операцэ хэмыту пхуэгъэхъужынущ. Ауэ цӏыхум ирехьэкӏ дохутырым дей кӏуэну хуейӏымэ, и ӏуэхур нэхъ ӏий мэхъу. Аращи, цӏыхухэм зыхуэзгъэзэну сыхуейщ. Сэ си специальностымкӏэ къызощтэри, проктологие ӏуэхукӏэ, уз гуэр фиӏэу щӏэвдзауэ щытмэ, кӏыхь фымыщӏ. Фымыукӏыту фыкӏуэ дохутырым дей. Узыншагъэм ӏэпэдэгъэхыу фыщыт хъунукъым ар. Итӏанэ, Мухьэмэд, дэ ди цӏыхухэм куэду ди ныкъусаныгъэхэм щыщщ. Дохутыр укӏуэну лъапӏэщ, хущхъуэхэм я уасэм дыпэлъэщкъым жари, щӏэмыкӏуэм и зы щхьэусыгъуэщ ар. Ауэ а щӏэдзапӏэм де ахъшэ тӏэкӏу тебгъэкӏуадэу псынщӏэу зыбгъэхъужмэ нэхъыфӏщ, хэтӏасу умыкӏуурэ-умыкӏуурэ уз зэтребгъэхьэмэ. Ахъшэ къыдагъэхуэн щхьэкӏэ. Е узыншагъэ зыӏызгъэхьэ куэду диӏэщ жысӏэурэ? Пэжщ жыпӏэри иныкъуэ цӏыхум куэдым яхузэфӏэкӏкъым е я ахъшэ бохъшэм елъытауэ. Аращи, бжесӏэна, иджысту ахъшэ тебгъэкӏуадэм уи узыр занщӏэу хэбгъэкӏыжым нэхъыфӏщ, тӏанэ ахъшэшхуэ тебгъэкӏуадэу, Уи узыншагъэри уже нэхъ гугъу хъуауэ. Икӏута из хъуж жыхуаӏэрэ? Пэжыпс, пэжыпсщ, аращи, кӏыхь фымыщӏ. Я дуней тетыкӏэкӏэ цӏыху щэхухэу апхуэдэущ дохутырым я нэхъыбэр зэрыщыту дэ гу зэрылъыттэр. Ауэ уэ дыноплъри, моуэ унэфӏэгуфӏэщ, угушыӏэрейщ. Гушыӏэми, зэрыцӏыкӏу лъандэри сыхэтщ, сценэми Ситщ, уэрэджыӏакӏуи сыхэтщ, си анэм зэжиӏэщи, уэ дохутыру умыкӏуауэ щытам, артисту узгъэкӏуэнут жыхуиӏэра. Аращи, ар си гум илъщ, ар схэлъщи, схуэмыӏыгъуи си нэгум къытощ. Сэ къэфэнри сфӏэфӏщ, уэрэд жыӏэнри сфӏэфӏщи, интернетым куэдми къысхуатх, уэ удохутырщ, апхуэдэу ущытын хуейкъым, жаӏэ. Сэ зэщытын хуейр сэ езым нэхъ сщӏэжыну хъунщ. Апхуэдэу жыпӏэ хъуу щытым. Ау сэ сыт хуэдэ уэрэд жысӏэми, дауэ сыкъафэу щытми, ди адыгэ хабзэм сыкъытемыкӏыу, и напэр тезмыхыу зэщытыным хуэдэу япэ си гум илъщ. Итӏанэ зы цӏыху гуп сахыхьамэ, гукъыдэжу нэхъ сщытщ. Сыкъэкӏуэжым Къэбэрдейм джэгуакӏуэ куэдми сахэтщ. Хьэгъуэлӏыгъуэ куэдми сахэтщ абы къапщыщтым япэу къафэхэм сащыщщ. Мэзкуу сыдэсыху сигу хуримыкъу къомыр, хабзэри, нтӏэ, цӏыху хэтыкӏэри, адыгагъэри, джэгу джэгуакӏуэ ӏуэхухэри, ар псори мыбы сыкъэкӏуэжа иужь иризогъэкъуж. Сыхуейт утезгъэпсэлъыхьыну Мэзкуу щебгъэкӏуэкӏ гъащӏэм, мис Джылахъстэней щӏыналъэм, Абы хиубыдэ къуажэ цӏыкӏум укъыщыхъуауэ уэ апхуэдэ къалэшхуэм ущыпсэуныр дауэ къыпщыхъурэ? Тӏэкӏу къохьэлъэкӏыу щыт, хьэмэ, мы зэманым иджы уесэжауэ фӏыщ си ӏуэхур, жыпӏэу апхуэдэу зэрекӏуэкӏыр. Ставрополь университетымкӏэ къыщыщӏэздзэнщ. Дэ ди адыгагъэр илъэс къэс къэдгъэлъагъуэт, ди хабзэм щыщ инсценировкэ тщӏыуэ Сценэм диту едгъэлъагъут. Псалъэм папщӏэ, гущэхэпхэр едгъэлъэгъуащ ди нарт эпосым щыщ ӏэдииху, Псэбыдэ теухуауэ сценкэ дгъэувауэ щытащ. Илъэситӏ-щыкӏэ ди диаспорэ университетым я нэхъыщхьэу сыщытащ. Адыгагъэр едгъэлъагъуу, дызэрымыхабзэншэр, хабзэ зэрызетхьэр, ахэр едгъэлъэгъун щӏэддза иджыри, Ставрополь университетым сщӏэсым щыгъуэ. А зэфӏэкӏри Мэзкуу сыщыкӏуам, Мэзкуу уже адыгэр зыхуэзышэсу зы унагъуэ уэду, пэшхьэку пщтырым уэду жыпӏэ хъунукъым. Анзор къысхуигъэгъун хъунщ, Шорэ Анзор диӏэщ. Абы ансамбл Черкесия жери иӏэщи, абы Къигъафу сабийхэр хабзэм иригъасэу диӏэщ. Адыгэбзэкӏэ иригъаджи класс гуэрхэр яӏащ. Иджыпсту аудизкӏэ сыхуэзэшащи, щӏэзмыдзэжу хъунукъым, зо къафэм и дей згъэзэжыну си гуфӏэщ. Аращи, адыгэ хабзэ дэнэ дыщымыӏэми зэи тфӏэкӏуэду щытаӏым. Мэзкуу сыщыӏэху, илъэс къэс си щхьэ къохьэ, си мурадщ иджы илъэс къакӏуэм унэм сыкӏуэжар жысӏу, ауэ. Зэзгъэщӏари, си акъылри иджыри хунэсым, жысӏэурэ сэ езым зжызоӏэж. Ащи сыхурикъукъым, иджыри жысӏэурэ аудэрэ зызогъэувыӏэж. Ауэ мис иджы ещанэ специальнэ зэзыгъэпэщыну сыхуейщ, сыхуеджэну сыхуейщ эндоскописту. Ар къэзухым уже зы илъэскӏэ иджыри опыт Си ӏэщӏагъэ нэхъыбэ сщӏым, уже нэхъ сыкъехыжыну уже мурад сщӏащ. Цӏыхум я ӏуэхуи нэхъыфӏ зэрысщӏыным сыхэту аращи, Алыхьым къызигъэхъулӏэ. Тхьэм жиӏэ. Нтӏэ, Мухьэмэд, Мэзкуу ущыщыпсэукӏэ, уи унагъуэр ущимыгъусэкӏэ, уэ пщэфӏэн ӏуэхури уи лэжьыгъэ нэхъыщхьэхэм яхэт зыщ. Абы дауэ удекӏуэкӏыфрэ? Дэ ди адыгэ щӏалэхэм ӏэзу пщафӏэ куэд къащыхэкӏ щыӏэщ, уэ абыхэм уащыщ. Сэ сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ си анэм иупщэфӏу сыт, си нанэ иупщэфӏу сытурэ сеплъу щыта. Илъэс пщыкӏут сыхъуу уже пщэфӏэн щӏэздзауэ жыпӏэ хъуну. Си анэм зэсщӏэжэ зэ сеупщӏауэ ара, ари мыадыгэ шхыныгъуу, борщыр зэращӏ дауду Псы плъыжьыр дэнэ къисхын жысӏэу зэ сеупщӏа фӏэкӏа сщӏэкъым. Ну, пэжу къапщтэу щытым, сэ пщэфӏэныр сфӏэфӏщ. Ди унагъуэми цӏыхухъуэм мыпщафӏэ зыри къытхэтӏым, ди адэри ӏейуэ ӏэфӏийуэ мэпщафӏэ. Махуэ къэсӏым, ауэ илъэсым, илъэ, нтӏэ, илъэсым зэ-тӏэу пщафӏэу щытым, ар нтӏэ ди хьэгъуэлӏыгъуэщ, нтӏэ, езыми дихьэхауэ пщэфӏэн фӏэфӏийщ. Аращи, къыслъысагъэнщ ари. Сыпщэфӏэнуи сфӏэфӏищ ди адыгэ шхыныгъуэм мыр упщэфӏ жаӏэу щытым, иджыпсту дауди пхуэзупщэфӏыфыну, гугъу семыхьу, лэкъуми пхуэсщӏыфынущ, дэлэни пхуэсщӏыфынущ. Джэдлыбжьэр ар умыщӏынкӏэ ӏэмал иӏэӏым, мо Мэзкуу сыздэщыӏам, ну, гъунэгъу къыздэпсэу сиӏэщи, езгъэса дэлэн щӏыкӏэ, нтӏанэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм къызбгъэдохьэри, Мухьэмэд, Кхъа, шыпс схуэщӏ, жери. Уже сригъэшати, шыпс щӏыкӏэ сэ уи зы уезгъэсэнщ, сэр езгъэсауэ иджы мес езыр и къалэм кӏуэжащи, и фӏэфӏ ӏейуи ещӏ. Аращи, ари хабзэм щыщ, нэгъуэщӏ укъэзмыцӏыхухьэм уи шхыныгъуэ

Мыр цӏыхубз ӏэщӏагъэщ, умыпщафӏэ жызыӏэу хэтаи. Ауэ къезгъэщӏэжыну сыхуейщи, хэзмыщӏыкӏхьэм, дэ ди цӏыхухъухэр вакӏуэ дэкӏауэ щытам езыхьэ пщафӏэу щытащ. Цӏыхубзхэр здэкӏуам нэс къакӏуэу хуэпщафӏэу ягъэзэжу хуэдэу щыӏакъымэ. Аращи, цӏыхухъу, адыгэ цӏыхухъум пщафӏэкӏэ ищӏу щытын хуей. Ауэ ар цӏыхубз ӏэщӏагъэу, цӏыхухъу ӏэщӏагъэу згуэшын сыхуеиххэкъымэ. Уцӏыхуу щытым, мы дунейм тетыкӏэ пщӏэу щытым, пхузэфӏэкӏыу щытым, ӏитӏ ущӏиӏэкӏэ, щхьэ ущӏиӏэкӏэ упщэфӏэфуи щытын хуейщ, уэ зыбгъэшхэжыфуи щытын хуейщ, ар цӏыхубз ӏэщӏагъэ закъуэу сэ схужыӏэнукъымэ. Итӏанэ къапщтэу щытым, пщэфӏэн закъуэкъым сэ сызыщӏэс унэм Икӏи ужьыщӏэн хуейщ. Сэ щхьэгъусэ сиӏэкъым. Икӏи ужьыщӏэн хуейщ, икӏи упщэфӏэн хуейщ, икӏи уи унэри зэлъыӏупхын хуей, къабзэлъабзэу щыбгъэтын хуей. Аращи, абы си жагъуэкъым, ари зэфӏызогъэкӏ, лэжьыгъэр зэфӏэкӏа иужь махуэм сыкъэкӏуэжам. Ари цӏыхубзым и закъуэ ищӏын хуейуэ сэ къэслъытэкъым, псалъэм папщӏэ, мыщхьэ. Уцӏыхухъум, цӏыхубзым ар елъытакъым, ар зэлъытар цӏыхугъэращ, уи къабзэлъэбзагъэр къигъэлъагъуращ. Ари хабзэм щыщщ, сщӏэкъым ящыгъупщэжами, ауэ хабзакъэщ уи унэр зепхьэжыну, уи щыгъыныр къабзэу удэкӏыну, ету тебдзэжауэ. Ар псори цӏыхугъэм щыщуращ. Ар цӏыхухъу куэдым жаӏэнщи, ар фыздэубзэщ жаӏэнкӏи хъунущ, ауэ абы зыри уи щхьэр ирихьэхыу, уи щхьэр игъэлъахъшэу щыткъым абы. Псалъэм папщӏэ, иджыри жысӏэну сызыхуейр ара сабий гъэсэныгъэм теухуауэ? Дэ ди цӏыхухъухэм, адыгэ цӏыхухъухэм хьэл ӏейуэ яхэлъщ, сэ зэрыслъагъумкӏэ. Сабийм и ӏуэхур зыгуэр мыхъуауэ щытым е лъэпэрэпауэ щытым, цӏыхубзым тралъхьэ. Уэ пхуэгъэсаӏымэ, жаӏэурэ. Ауэ ар цӏыхубз закъуэм игъэсэн хуей щыткъым, а цӏыхухъум игъэсауэ щытын хуей. Тӏуми зэгъусэу я сабийщи, зэгъусэу япӏын хуейуэ сэ нэхъ къызолъытэ. Ауэ сэ нэхъыбэм зэрыслъагъур, цӏыхубзым и пщэ къыдалъхьэри, ягъэкъуэншэжыну нэхъ тынш мэхъу. къапщтэу щытым. Ар къызыхэкӏыр Мыхьэмэд цӏыхухъур нэхъ лэжьапӏэ кӏуэми сытми унэм щӏэсӏым, аращи, быным бгъэдэсыр уэращ жаӏэу ара хъун лъабжьэ яхуохъур апхуэдэу псэлъэфхэм? Ара хъунщ, ауэ зэманми зихъуэжащ иджысту цӏыхубзхьэри мэлажьэ куэдрэ. Зыми пцӏы боупс жаӏэнукъым, иджысту цӏыхубзхьэри цӏыхухъухьэм хуэдэу мэлэжьэф икӏи ахъшэ нэхъыби къыщалэжьи къохъу, аращи, сабийм зэман къыхуэбгъуэтыфу лъэныкъуитӏымкӏи щыӏэн хуейщ, цӏыхухъум дей, цӏыхубзым дей. Сэ аращ къызэрыслъытэ си гъащӏэми, сэ унагъуэ сыхъуми, си щхьэгъусэм хилъхьэм уэдиз къару дыдэ сэри хэслъхьэну си гугъэщ. Даудизкӏэ сымылажьэу щытми, мыуэ уи закъуэ пӏы жысӏэу сэ сабий къыхуэзгъэнэну сыхуейкъым. Нобэри ди псэукӏэм, ди зэхэтыкӏэм деплъмэ, ди гур ин зыщӏ зыгъэгушхуи, абы ещхьыркъабзэу зыгъэпӏейтей дигу иримыхь куэди щыдолъагъу Мухьэмэд. Мис мыр зэтхъуэкӏамэ, фӏы хъунт, мис мы ӏуэхугъуэм сегъэпӏейтей жыпӏэу сыт ди гъащӏэм хэплъагъуэрэ? Мы гъэмахуэм Мэзкуу сыкъыщикӏыжам, хьэгъуэлӏыгъуэу плӏым сыхэта зыкӏэлъыпыту. Махуи плӏри зыкӏэлъыпыту сыхэта хьэгъуэлӏыгъуэ. Сэ Хьэгъуэлӏыгъуэм щыщу сигу иримыхь гуэри слъэгъуащ, ауэ, ну, цӏыхум гуфӏэгъуэр сэ дэсӏыгъщ, ауэ сэ езым ар фӏыуэ сэ къэслъытэкъым. Япэщӏыкӏэ къэщтэну сызыхуейращ, адэ-анэхэм зыхуэзгъэзэну сыхуейщ, фи сабийм хузэфӏэмыкӏ хьэгъуэлӏыгъуэ къевмыгъажьэ. Кредитхэр къафщту, ахъшэ куэд тевгъэкӏуадэу, иджысту щыӏэ щӏалэгъуалэм ахъшэшхуэ трагъэкӏуэдэну хуейкъым. Абыхэм къагурыӏуэ зэманыр гугъу хъуащ. Уи ахъшэ а хьэгъуэлӏыгъуэм тебгъэкӏуадэ нэхърэ е унэм хэплъхьэнщ, е машинэ къэпщэхунщ, е нэгъуэщӏ еджапӏэм щхьэкӏэ тебгъэкӏуэдэнщ. Ахэр иджысту щӏалэгъуалэр нэхъ къащтэ. Къызгуроӏуэ адэ-анэхэми, дэ тхузэфӏокӏ жаӏэу, Псоми зэращӏым хуэдэу тщӏыну дыхуейщ жаӏэу къызэрагъэлъэгъуэну хуейр, ауэ и нэхъыбэ щӏалэгъуалэм ар уже ягу ирихьэу иджыпсту щыткъым. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, Мухьэмэд, уэ и щхьэж и мылъку теухуауэ ямыӏэ къамылъыхъуу, зэрыпхузэфӏэкӏкӏэ зэфӏэбгъэкӏыу нэхъыфӏщ, кредитым ухыхьэ нэхърэ, ахъшэ, нтӏанэ ппшыныжын хуейуэ. Ар зи пщэ дыдэ дэхуэр уже зи хьэгъуэлӏыгъуэ зэрыша итӏращ, аращи, я пщэ гугъуехь девмылъхьу, Зэрыхузэфӏэкӏкӏэ ирагъэкӏуэкӏмэ ӏэджэкӏи нэхъыфӏщ. Ахъшэ кредиту къраӏыхар я щӏыхуэр кӏуэтэху нэхъ е хуэмыпшыныжынкӏи мэхъу, е я щӏыхуэр нэхъ куу мэхъу, нэхъыбэ мэхъури зытрехьэ. Ауэ зэрытщӏэщи, а ахъшэ ӏуэхури зы щхьэусыгъуэу къапщтэ хъунущ зэрызбгъэдэкӏыжым теухуауэ. Аращи, фи сабийхэр зэрызэмызэуэн Я зэхуаку ахъшэ къыдэмыхьэн хуэду нэхъ мащӏэ тевгъэкӏуадэ ӏэджэкӏи нэхъ пхузэфӏэкӏрэ? Фщӏы, зыри абы емыкӏу зыри хэлъӏым, пхузэфӏэкӏым бощӏэ, ауэ зыхузэфӏэмыкӏым ахъшэшхуэ къафщту, щӏыхуэ къафщту хэвмыгъэлъадэ фи сабий Зи насып зи къэкӏуэгъуэ. насып, нтӏэ, къэкӏуэгъуэхэм. Мис зыгъэпсэхугъуэ зэманхэр къэблэгъа иужькӏэ, уи къуажэжь, уи унэжь, уи лъапсэжь ущыкӏуэжам дей уи гум сыт щыщӏэрэ, итӏанэ, а зэманым къриубыдэу хэххауэ зы къалэн гуэрхэр ущиӏэу щыт фи унэ, фи лъапсэ? Дэ ди унагъуэм шэфтал хадэ, жыг хадэ зыдохьэ. Ну, куэдӏи хъуӏым, арау си адэм хэссэнщ жери, згъэкӏынщ жери жиӏа. Аращи, тхузэфӏокӏ, цӏыхухьэми идогъэшх, зышхыну зыхуейхьэми идощ, яфӏэӏэфӏ ӏейуэ ягу ирохь, зэрыпщӏэщи интернетым махуэ къэс къызолъхьэ, шофталыр цӏыхухьэм зэрыхуэсшэр. Си зыгъэпсэхугъуэ мазэм ар тохуэри, къыщыкӏын дей Шофталыр. Си адэм сыдэмыӏэпыкъум хэт дэӏэпыкъуну жысӏэу сыкъохыж. Си шыпхъур ауэдэ ӏуэхум мыхэзгъэхьэкъымэ, си къуэшыр мэлажьэ абы зы зэман ауэдэ иӏэӏыми, сэ сыдэмыӏэпыкъуу хэт дэӏэпыкъуну жысӏэу сыкъехыжурэ си адэм сыдоӏэпыкъу. Кӏэщӏу жыпӏэм, Мухьэмэд, ӏэпщэ лэжьыгъэми ухуэхьэзыру, уфӏэфӏу ущытщ. Сфӏэфӏыщ. Къуажэм узэрыщапӏам ари зы нэщэнэщ, ар зэрыпфӏэфӏыр. Ар пэжщ, къуажэм сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ унагъуэ ӏуэхури зэфӏэзгъэкӏыу щытащ. Сыт си пщэ къыдалъхьэу щытми, абы нэмыщӏкӏэ Ди адэм губгъуэ зрихьу щытащи, губгъуэ зрихьэм дыдэӏэпыкъуу, дыбгъурыту дыкъэхъуащ. Аращи, шэфтал жыг хадэр сфӏэфӏ ӏейуэ ситщ, и мэ дахэри къыпщӏихьу, къыпыпчми пшхыуэ, ар гуфӏэгъуэ ӏейщ. Мис мы дэ ди гъащӏэм кууэ къыхыхьа интернетыр Уэ зыгъэлажьэхэм, зыфӏэфӏхэм уащыщщ. Видео кӏэщӏ цӏыкӏухэр абы адыгэбзэкӏэ къыболъхьэ иныкъуэхэм деж. Дэ ди лъэпкъым щыщуи е нэгъуэщӏ лъэпкъым къыхэкӏауи ар зылъагъухэм сыткӏэ къыппэкӏуэжрэ сыт къыбжаӏэрэ? Дэ ди лъэпкъым щымыщ цӏыхухэр Ну, псалъэм папщӏэ къэтщтэнщи, е Ингушетие щыщ, е Осетие щыщ, е Урысейм щыщхьэм куэдим къатх фи бзэ сыту дахэ, ӏейуэ дахэуи уопсалъэ. Адыгэбзэкӏэ сыпсэлъэфу зымыщӏэ куэди хэтт, сэ куэд щӏауэ къыскӏэлъыплъу. Аращи, ӏейуэ ягу ирохь бзэр. Итӏанэ урысыбзэкӏэ нэхъыбэрэ мэпсалъэ цӏыхухэр къапщтэмэ ди къэралым. Аращи, урысыбзэкӏэ и щӏагъымкӏэ щӏызотхэж къикӏыр. Ауэ тынш ӏейуэ нэхъ йоплъыф Видео тесхым цӏыхухэм ӏейу дехьэх. Уеблэмэ, цӏыхубз гуэрым кӏэщӏитхауэ сощӏэж псалъэхэр. Сэ езыр сыурысщ, ау адыгэбзэ сигу ирихьу зэзгъэщӏауэ жей илъэситху хъуауэ сопсалъэ, жери кӏэщӏитхауэ щыта. Цӏыху куэдым ягу рохь ди бзэр ныкъуэхэм французскэм ещхь жаӏэ, ар уэри зэхэпха хъункӏэ. Япэ сатырхэм сахэт хъуным зи хабзэ къезыхьэкӏхэм щыщаӏэу, хабзэ сымыгъэкӏуэдыжу, адыгэбзэ зэрысщӏэр, адыгэбзэкӏэ зэпсэлъэфыр согъэлъагъу. Сызэрадыгэм щхьа сопагэ. Итӏанэ джы жысӏэнура, сэ ӏейу си жагъуэщ Къэбэрдейм сыкъэкӏуэжам. Сыадыгэщ жеӏэ, ау адыгэбзэкӏэ сепсэлъэн щӏэздзэм, адыгэбзэ къызыгурымыӏуэ куэд тхэтщ. Аращи, жысӏэнура, дэнэ фыщымыӏэу щытми фызэадыгэр фщымыгъупщэ, фи лъэпкъ къикӏа зыгуэр флъагъум, сэлам ефх. Ар псом щхьа гуфӏэгъуэ. Сэ Мэскуу сыдэсу зыгуэр къызбгъэдыхьэм, ну, е сэ сщыгъ щыгъынми, е зыгуэр адыгэбзэкӏэ телъхьауэ сыту къилъагъуу щытмэ, сызэрадыгэр къыгурыӏуауэ щытым, къызбгъэдыхьэри сэлам къызех, сэ сыадыгэщ жери, ӏейу си гуапэщ апхуэдэ щыслъагъум дей. Аращи, фызэрыӏыгъыу фыщыт, нэгъуэщӏ къалэ фыщыӏэм дей, фщымыгъупщэ фызэрадыгэр. Ди щӏалэгъуалэм Мухьэмэд куэду яхэтщ дохутыр ӏэщӏагъэм дихьэххэу, Абы хуеджэну ирилэжьэну хуейуэ абыхэм сыткӏэ захуэбгъэзэнт? Иджыпсту школыр къэвухыу щытмэ, седжэну схуейщ, дохутыр сыхъуну схуейщ жыфӏэу щытым, ар зэрыгугъуехь къывгурыӏуэн хуей. Ахъшэ щхьа дохутыр сыщытыну хуейщ жыфӏэу фыкӏуэу щытым, уже фыщоуэ. Ар ахъшэшхуэ къыздэпхьын ӏэщӏагъэу щытӏымэ, ар псалъэм папщӏэ къапщтэм, Цӏыхум нэхъыбэу сызэадэӏэпыкъуну зэрыхуейр жыпӏэу фигу илъын хуейуэра? Уэ цӏыхум уи лъагъуныгъэри ептын хуейщ мы лэжьапӏэм. Уэ ар лъагъуныгъэ къуитыжын хуейуэ щытын хуейкъымэ. Уэ ар иджыри къыбжьэхэфиенущ, иджыри къыбжьэхэуэнущ, псалъэ ӏей куэди къыбжиӏэнущ. Цӏыхухэр уз щиӏэм дей тэмакъкӏэщӏ мэхъу, нтӏэ, ари зыхэпщӏыкӏыу щытын хуейщ. Уэ абы ущӏэкӏиеж хъунукъымэ. Мыщхьэхыу еджэнуе щхьэхынагъэм дохутыр ӏэщӏагъэ хэтыххэнуеӏымэ, итӏанэ иджыри къывгурыӏуэнуера, фэ абы университетым фыщӏэсу акъыл къыватым нэмыщӏкӏэ, мы дунейм къыщекӏуэкӏыу хъуа, щӏэуэ къызэӏуахыу хъуа псори къызэрыфщтэнум зыхуэвгъэхьэзыр. Махуэ къэс зыгуэр щӏэуэ къожьэ. Махуэ къэс технологие щӏэу диӏэ е операцэ пщӏыным, е цӏыхур зэрыбгъэхъужыным. А къомыр уи гъащӏэ псом узэреджэнуер къыбгурыӏуэнуе. Мыр юридическэӏымэ икӏи экономическэ ӏэщӏагъэӏымэ, зэ ухуеджам уи ӏэщӏагъэм зыкъомрэ джыри урикъуу. Мыбы махуэ къэс зыгуэ щӏэу къэпщӏэнуей. Университетым джыри сыщӏэсым сэ гу лъыста куэдым, иджыпсту сызытепсэлъыхьыр къагурыӏуэну сэ къыздеджахэм е си ныбжь иту еджахэм. Хъыджэбзхэр къапщту щытым, Нэхъыфӏу дэкӏуэн щхьа, медицинскэ къаухыну хуейуэ куэди щӏэтӏысхьэу щыта ар, плъыжь дипломыр къащтэу нэхъыфӏу сыдэкӏуэнущ жаӏэу. Ауэ ауэдэ гупсысэ фиӏэу фыкӏуэу щытмэ, абы щхьа фымыкӏуэ куэди, и еджапӏэ къэзымыуха куэди щыӏэ, къэзыухыуи мылажьэу къэнэжа куэди щыӏэ. Зыгуэрым и пӏэ фыубыд нэхърэ цӏыху еджэну хуейм фыщӏэмытӏысхьэхи нэхъыфӏщ. Фыщӏэупщӏэ, фыщӏэтӏысхьэн ипэ. Гугъу уехь, уздеджар ущылажьэ гугъу уригъэхьрэ? Илъэситӏ, илъэсищ, плӏы, хыкӏэ еджауэ щӏэкӏыжа куэди соцӏыху сэ. Нтӏанэ иджыри япэ нэхъ гугъу хъу. Курсхэм уже фынэсауэ щытмэ. Мыр сысейм жыпӏауэ щытым. Ауэ си жагъуэщ илъэсищ сызэреджар пызгъэхуну сыхуейм жыпӏэу щытым. Уже уи жагъуэ щытым щӏыӏэу къэбгъанэр нэхъыфӏщ. Нтӏэ, Мухьэмэд, ди нобэрей нэтыным укъызэрытхуеблэгъам папщӏэ,